all these senators and moreover Ebonyi governor and the Enugu governor ịhụla we any day enwere e enwere anwa nweta unu one on one one on one unu la-awụtudila ọchịchị ahụ unu marakwa o North aga echetakwa unu o ịhụ na Ebonyi governor ịhụ na Enugu governor ndị unu na-akpọbatara anyị ndị Fulani ka ha bịa gbusie anyị because of your your selfish interest your politics we are talking we don't play politics with our land we don't play politics with with the future of our generation ịlagagodini ya ụmụ gị a ga-etrace ụmụ ụmụ unu mata ebe ha nọ a ga-edeal our generation we will deal with your families one by one even ọ ga-eme extend to ebe ọbụla ebe nwunye unu ha si eh, the your wife their own home a ga-eme extend this this this thing to everywhere unu nwere relation you people are causing a problem unu eme ndị fulani ha na-abata la our state n'ebe erape ụmụ nwaanyị egbusi reverend egbusi onye ọbụla unu asị unu na-eme politics because rape bụ nwanne unu nwaanyị rape bụ nwunye unu unu eji security aga marakwa enwechakwara ndị chịrị governor lala ejikwa security aga ọkwa ihe mere na in the next 19 years anyị ga-echetakwere gị ya mgbe ahụ ị causechara disaster ihe ma akụ fecha ya ọ dara awọ unu unu unu kwere onwe unu ugwu all the politicians adịkwa onye obi dị mma ebe unu nọ ya ya time agafekwele mgbe a la-egwu egwu e, e, egwuregwu o ịhụna unu gị ibibi ime ndị nne anyị agaghị agakwala mm, e, la farm ala atụzụ ụjọ because of the decision of the governors eh, this thing is growing o oh. unu wefukwa aka enwe before ya ọghọ aka mmadụ o oh. onye ọbụla dịkwa angry ebe unu nọ o onye ọbụla dịkwa angry ebe unu nọ o onye na-achị na-achị ma ka unu watch um, Senator Abaribe you, you watch Senator Abaribe. The man, even if ndị Fulani, ndị North, they respect Senator Abaribe because ọ la-ekwusi okwu ike ọ la ọ la ọ la-edefend his people. Ọ ma na anyị wụ ụmụnne ya, ọ la-edefend anyị and that's why anyị na-eji ya egwu egwuregwu. Ọ nwere ike imejọkwa anyị aba mba but Senator Abaribe, he's defending his our own interests. ịhụ unu niile nọ there governors former governors nwanne hmm, nwanne hmm, adịghị ihe e nwere ikwu mgbe ọbụla oge ya ruru ọ gịla ebela family onye ọbụla ọ ndị chịrị anyị chọọ igbuchi anyị hmm? nwanne nwanne adịkwa onye gburu mme ya ma o were pụrụ nwanne ya nwaanyị gị na-elekwa nwa governor anya o yola aga free la street o unu vurukwa la obi onye ọbụla onye ọbụla iwe dịkwa onye ọbụla nkwa na-ekwe unu that time will come even owo time unu ga-akwụsị ịbịa diaspora ma from Peter Obi ma ebe ọ nwere ụlọ la England anyị gịla esogharị ha enweta enweta information anyị la-aga ime now wụ iset our spy ịma mgbe unu tekiri off from Nigeria ndị nọ n'airport agwa anyị mgbe unu emeje travel agwa anyị ebe boarding pass unu na-ehead to akpọ ndị na-ebe ahụ echere unu akụcha unu ha ga-akụ unu na diaspora here ee eh? akụcha unu ha ga-akụ unu here ee eh? unu kwere onwe unu ugwu o unu changekwa kpụgharịkwa okpu unu o ka anyị la unu nọrọkwa the same place o because of unu na-emere ka unu in the name of your ịla achọ ịghọ president ịla achọ ịghọ um, minister ịla your own selfish um, eh, like ke um, Joe Igbokwe Joe Igbokwe onye ka anyị ahụtala ya that one day isi ya ga-abalị ite ọkụ Joe Igbokwe isi ya ga-abalị ite ọkụ one day enwe adịghị ihe nwere ikwu mgbe ọbụla oge ya ruru unu ga-amakwa that anyị ga-erevoke watchikwa na onye ọbụla na-ewezi iwe na onye ọbụla na-ewezi iwe na unu kwere onwe unu ugwu o unu ana-achị anyị o, unu kwere onwe unu ugwu o obi adị anyị mma o. unu na-eme eri eri ego na-eme unu arụghị ụzọ unu arụghị anything ị hụrụ aka ịkpọtara anyị ndị ke Fulani ahụ ọ nga elu unu gwuru anyị iti ụkwụ la otu trouser ahụ unu unu eri ego niile ego state tinye na akpa unu anyị nwere ike ikwuga anyị anyị alịwa but hụra ka imere anyị allow ndị Fulani ịbata la Enugwu ịbata la em, eh, Ebonyi state nwanne he, he, o- Dave Umahi Dave Umahi kwere onwe gị ugwu o kwere onwe gị ugwu ihe ọ fọkwara gị o three years time na ị ga-awụtukwa la ọchịchị ahụ ya wụkwa sị na ị chọrọ iji tinubu achị nwanne ọ ga-awork because adịghịla ivoturu tinubu la- la- ala igbo ya ọ gara tinubu ịlachi ebe akụ tinubu nwanne ị dachara ada